na mmadụ nwere accident nwụrụ ọ bụrọ ordinary something is behind it some spirit are behind it ma gị na-eme ọ mama anyị na mama anyị ọ ma egbu m mama gị baa na mmụọ gbuo gị i mee ife na-adịrọ mma o gbuo gị magoro mmụọ ka ọ bụ o jizi anya anya anyị ji afụ mmadụ wee na o jizi emotion nọ nwa gị ee nwa gị nwa gị jego n'ilo tie mmadụ ife ị na-asị ya ee ka o tili ebe ọrọbụsị ife ka o tili ya o gbuli ya mma o gbuli ya egbu ọ bụrọ otu a ka mmụọ si ekpe ikpe nke mmụọ bụ debe iwu fa debe iwu ọ dị ka ị da anụ ife m na-ekwu ife a m kwuru na ị ghọtara ya I said that onye nwụrụ anwụ enwerọ emotion It doesn't have emotion. No, ị bụ ị bụ biological brother ya, ị bụ biological sister ya. Asị m gị na ọ da afụ iru mmadụ amala onye ọ bụ. Ọ ma afa gị, ọ ma onye ị bụ. Mana that love ị feeliri na ọ ka dị mgbe ọ dị ndụ. Adịrọzi, the love has expired. It has expired. The person has become a soul. The person has become a spirit. The person can punish you if you do anything wrong. Despite the fact that na ọ bụ your father, na ọ bụ your mother. and in those time once you do any bad thing ọ side ya gị the person can no longer side you you no get the point ka ị dadị eje nada net twist okwu ị watchịsịa nollywood ị bịa compare nollywood to this thing it doesn't work like that world of nollywood and world anyị bi ebe a na abụrọ ofu

ma ọ bụ na ị da iwu ndị mmụọ ị da iwu ndị be fa i merọ ife ndị be fa gwa gị mee that your mother will stand and kill you you get the point i tinyela onye ahụ mma ma ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ gbuli ya gaa gbaa afa jụọ ese afa niile ị gbasị wee gwa gị na mmadụ gbuli ya na mmadụ gbuli ya i tili ya mma highest one year highest two years i jee wepụta mma ahụ jee bọ a ga-abọ the ozu ozu ọbụla etili mma ozu ọbụla etili torch ozu ọbụla etili egbe ozu ọbụla etili azịza ozu ọbụla etili mkpele ka o jiri nụsa nụọ ọgụ bụ ọbụ after two after a year or two years olololo two years eje bọọ the ozu bọpụta the ozu anapụta ya those things enyere ya maka na ọ bụrụ na ị gba nkịtị o gbusisịa ndị ahụ gbuli ya ọ turnụa back

mangụwa wetara azịza nye ee mama m ị akawa arụ onye anụnwa ọ dịka onye gburu gị i weta azịza ọ were azịza anyị zaba ịzachapụ ngulu o gbuchie the family zachasị everywhere ọ bụ na o nwere onye unu tiri azịza ọ bụ na o nwere onye unu tiri mma ọ bụ na o nwere etiri onye unu tiri mkpele ma ọ bụ tọọchị o gbugo ndị ahụ gbulu ya jezie bọ bọọ the ozu ka iwepụta ya iwu bụ na ị ga-abọ ozu a ga wepụta that thing that is the remedy o nwerọ any other thing ị ga-eme ị ga-eje bọọ the ozu wepụta the mkpele i tili ya wepụta the mma i tili ya wepụta the azịza i tili ya if not your family will be wiped out your family will be wiped out ọ bụrụ na ozu your mother nwụọ ọ bụgodị na unu ga-eni ya na be nna gị ọ bụ na unu decide ya ndị be mma gị kwetara unu nie ya na be nna gị there's no problem but ozu your mother ga-elulili be nna ya ọ ga-elulili be nna ị ga-ebuli ya ụlọ nya melụ so many of our fathers adịrọ ekwe ka their daughter gaa far ọ bụ na a chọ ịnụ ba maka na ọ na-ebute a problem between the husband's family and the the the your, your mother's family ụmụada dị na be mma gị ba ba abịa kwalịkwa mma gị ba abịa kwalị ozu mma gị o nwere omenala ụmụada ga-emelụ ya mgbe e bulutere ya na be nna ya o nwere omenala ụmụada ga-emelụ mama gị ka e bunatana ozu ya na be nna ya ọ nya ka o ji wee dị oke mkpa na ozu your mother ga-elulili be nna ya ọ ga-elulili be nna ya ọ bụlụ ambulance ka a ya-eji wee bulie bulu ọ bụlụ n'isi ka a ga-ebu ya bulie nya lugodu be nna ya before e return nya home wee jezi ini ị sị na mụ na gị na your mother people unu adịrọ na mma na that your uncle na o nwe otu o si eme ozu your mother olukwere ụlọ maka na anyị na-adịbe inherit so many curse ndị reverend father nyere gị three months ọ ga-eji wee lie ozu i bupụta ya from mortuary gaba straight to the graveyard o lue eba na e buru ozu tie n'ana kpochie aja you are bringing a curse to your family ụfọdụ n'ime unu na-abụ ozu mma unu a nyaba ya chaplet n'onu ọ bụ na ozu mma gị na i nyabala chaplet maọbụ scapular

tata i jebe na Zion ọ dị akwa aka aka mma gị ebu agbụ n'aka wee nwụọ agbụ ọ dị mma gị n'aka ọ nya bụ ibe mbụ ndị nne mma gị ba ga-echeki wedding ring a ga-ewepụ ya maka na tata unu ama ekwezi ka ndị be ikwu nne unu bịa cheki ozu mma unu no reverend father

ilu e wee bụlụ na ndị be mma gị va wee gwalị gị omenana niine va na-eme then back to the question that our sister jụ one of our sister reached out to me wee sị m na mama ya anwụ